Agus iarrfaidh mé ar an gcéad cainteoir eile, Máire, Máire Ní Neachtain as Cois Fharraige, iar-léachtóir le Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál agus atá ag plé le cúrsaí pleanála teangan i gCois Fharraige. Máire.
Bail ó Dhia oraibh uilig uaimse agus mo bhuíochas leat a Bhreandáin as cuireadh a thabhairt dhom a bheith páirteach sa webinar, sa seimineár seo. Agus mar a dúirt tú tá mise gníomhach le Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga agus b'fhéidir nár dhochar, míniú nó comhthéacs a thabhairt don eagraíocht sin, go háirid tar éis caint Mháire. Go deimhin, is údar misnigh an chaint sin a thug Máire dhúinn mar gur, mar a dúirt tú féin ansin a Bhreandáin, is liosta gan áireamh, dháiríre, a bhfuil ar siúl acu agus is léir gur cumasú pobail atá ann ar an mbealach is iomláine agus mar chuid den fhreastal ar an bpobal ar fad atá ar bun acu tá ceist na teanga agus buanú na teanga ina bpobal féin agus é sin á dhéanamh ar bhealach córasach anois thríd an straitéis atá ceapaithe ag an rialtas dhúinn ón mbliain fiche deich is dóigh leis an straitéis fiche bliain ach go háirid ó achtaíodh Acht na Gaeltachta sa mbliain fiche dó dhéag áit gur dearnadh sé cinn fhichead de limistéir as na ceantair Ghaeltachta ar fud na tíre ar fad. Agus le scéal s'againn féin anseo i gCois Fharraige a mhíniú, déanadh Limistéar Pleanála Teanga dhúinn féin. Anois, mar atá's ag chuile dhuine atá ag éisteacht ansin, ní muide, an pobal, a shocraigh céard iad na limistéir, déanadh é sin dhúinn. ón mbarr anuas, ón rialtas agus dúradh linne anseo i gCois Fharraige gur limistéar muide a shíneanns ó na Forbacha siar chomh fada le Ros a' Mhíl agus is muide ceantar pleanála teanga Chois Fharraige. Anois, mar atá's ag go leor de na rannpháirtithe ansin, bhí sé i gceist is dóigh ag an. Bhí sé i gceist ag an ag an Roinn, ag Roinn na Gaeltachta, gurb iad Údarás na Gaeltachta a riarfadh an scéim seo leis na limistéir a chur ag réiteach pleananna dhá gceantar agus gurb iad ansin a bheadh ag seachadadh an an phlean ar na pobail agus a bheadh gníomhach go ceann seacht mbliana mar gur plean seacht mbliana atá sna pleananna seo. Agus bhí chuile chosúlacht ar an scéal ag an tús gur thríd an infreastruchtúr atá ag an stát cheana féin, sé sin gur thríd na. na heagrais atá dhá maoiniú ag an Stát thrí Údarás na Gaeltachta, gur thríd na heagrais sin a bheadh an phleanáil teanga seo á dhéanamh. Agus tarlaíonn anseo i gCois Fharraige go bhfuil dhá eagras dhá maoiniú ag Údarás na Gaeltachta ó thaobh feidhmeannaigh dhe, ar aon chaoi sé sin, Comhlacht Forbartha an Spidéil agus Comharchumann Shailearna. Chomh maith leis sin tá cumann forbartha deonach áitiúil sa gceantar chomh maith céanna, sé sin Cumann Forbartha Chois Fharraige. Agus mar gur ceist chomh mór don phobal féin anseo ceist na teangan agus a leochailí agus atá ceist na teanga agus. go chomh héasca agus a athraíonn cúrsaí teanga. Chinn muid, chinn an pobal go mbeadh sé i bhfad níos feiliúnaí dhá mbeadh eagra eagraíocht ar leith ann nach mbeadh nasctha le haon chumann forbartha ar leith ná aon chomhlacht forbartha ar leith ná ar aon eagraíocht a bhí ag plé le forbairt áitiúil ann féin ach go mbeadh eagraíocht nua a bheadh ag freastal ar an gceantar ar fad ó na Forbachaí go Ros a' Mhíl agus nach mbeadh de chúram ar an eagraíocht sin ach cúrsaí teanga ann féin agus sin é an fáth le toil an phobail agus le dea-mhéin ó na cumainn forbartha agus na comhlachtaí forbartha áitiúla go dtáinig an pobal le chéile agus gur cumadh eagraíocht nua as an mbun, sé sin Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga agus b'fhéidir gur sampla maith é seo den chaoi gur rug an pobal féin greim ar an scéal ag an mbun agus ón mbun aníos gur athraigh siad an mheon b'fhéidir a bhí ag an mbarr thuas faoi cén chaoi go gcuirí plean teanga ar fáil do phobal. Now dar ndóigh is forbairt pobail atá gceist leis an bpleanáil teanga pé scéal é. Ní féidir an teanga agus pleanáil don teanga a dhealú ó fhorbairt an phobail. Ach ag an am gcéanna mar go bhfuil an scéal leochaileach agus go bhfuil neart íogaireachtaí baint leis an scéal, sílim go agus tá bheadh dóchas agam go n-éireodh linn b'fhéidir aird an phobail a tharraingt ar cheisteanna teanga agus ar ar ghníomhaíocht agus rannpháirtíocht an duine aonair ins an bpleanáil teanga mar go bhfuil sé ina eagraíocht nó faoi chúram eagraíochta atá tiomanta go háirid don teanga ann féin. So Dháiríre, so sin cúlra fhóram Chois Fhairrge um Phleanáil Teanga ach le dhul níos gaire don chnáimh mar a déarfá, cén aidhm atá leis an bpleanáil teanga seo ar chor ar bith? Bhuel is dóigh dá bhféadfá cur dhúinne ar aon nós sa bhfóram i gCois Fhairrge, séard atá uainn ná go gcuirfeadh muid le líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge atá sa bpobal. cheana féin. Bhí, rinne Máire tagairt don CLG ach dhúinne sa bpleanáil teanga is ionann, ní hé an Cumann Lúithchleas Gael a bhíonns i gceist againn ach na cainteoirí laethúla Gaeilge. Agus is cuma an bhfuil tú i gcatagóir C nó an bhfuil tú i gcatagóir A, sin an bhunaidhm. tógáil ar an líon cainteoirí Gaeilge atá ann agus tógáil ar an gcumas atá i measc na gcainteoirí sin maidir le úsáid teanga agus forbairt a dhéanamh ar an gcumas teanga atá acu féin. So, cén dúshlán a bhaineann leis sin? Bhuel, an, is dóigh gurb é an dúshlán is iomláine agus is mó dá bhfuil ann ná uileláithreacht an Bhéarla. Agus ní féidir, dar liomsa, gan aghaidh a thabhairt ar an gceist sin. An rud is cinnte atá ann faoin nGaeltacht ná go bhfuil Béarla ag chuile dhuine ann. Ní fhéadfadh tú bheith cinnte sa nGaeltacht go bhfuil Gaeilge ag chuile dhuine sa nGaeltacht. Ach, agus an rud faoi na daoine a bhfuil Gaeilge acu, tá Béarla agus Béarla an-líofa, an-mhaith acu ar fad. Na daoine a bhfuil Gaeilge acu, Beidh daoine an-líofa ann gan dabht ar bith, beidh daoine ar bheagán Gaeilge, ar Ghaeilge réasúnta, beidh daoine gan Ghaeilge ar bith. Níl an t-idirdhealú sin le déanamh i measc na mBéarlóirí. Agus feictear dhom leis an bpobal a chumasú sa nGaeltacht go gcaithfear a dheimhniú go bhfuil a spás poiblí féin ag an nGaeilge agus sea caithfear é sin a dheimhniú ag chuile chéim den phobal féin agus de fheidhmiú an phobail féin. Maireann muid i saol go bhfuil ehm. saoirse an duine aonair agus neamhspleáchais an duine aonair agus ceart an duine aonair thar a bheith lárnach sa saol agus é b'fhéidir mar bhun-fhealsúnacht ag go leor daoine agus ní bheinnse ag ceilt cearta ar dhuine ar bith agus ní bheinn ag ceilt ar dhuine go bhféadfadh sé saorthoil a bheith aige agus a chuid roghanna féin a dhéanamh. Ach i gcás na Gaeltachta, faraor, ciallaíonn sé sin go minic gur féidir leis an té nach bhfuil an Ghaeilge chomh líofa céanna aige le daoine eile nó go deimhin atá ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith, gur féidir leis an spás sin don Bhéarla a cheadú ar bhealach nach gceadaítear an Ghaeilge a bheith sa spás poiblí, mar a déarfá. Agus feictear dhom gurb é an bealach a bheas muide ag cumasú an phobail agus ag deimhniú go mbeidh Gaeltacht sna Gaeltachtaí, sé sin pobail a labhraíonns Gaeilge chuile lá, nó na scóip féin b'fhéidir, nó ach go háirid, gan fuacht gan faitíos, gan leithscéal, go gcaithfear a dheimhniú go mbeidh a spás poiblí ag an nGaeilge gan cheist, gan fuacht ná faitíos. Agus feictear dhomsa gurb é an rud atá le déanamh i gcás na pleanála teanga ná na struchtúirí cuí a chur sa tsiúl agus na struchtúirí cuí a aimsiú, go deimhin féin b'fhéidir na frámaí cearta a aimsiú leis an tacaíocht a thabhairt do fheidhmiú an phobail féin le go bhféadfadh an Ghaeilge a bheith ansin ina ceart féin. agus tosaíonn sé sin sa teaghlach agus ansin bogann sé sin ar aghaidh go dtí an infrastruchtúr laethúil mar a déarfá atá in aon phobal, céard a úsáideann, cén chaoi a bhfeidhmíonn an pobal taobh amuigh den teach féin. Bíonn an pobal, cuid den phobal gníomhach i gcúrsaí oideachais, má tá muirín orthu beidh gasúir ag goil na scoile ach fiú mura bhfuil gasúir a'd ag goil na scoile, cinnte beidh tú ag baint leas as seirbhísí áitiúla ar nós siopaí, teach an dochtúra, cógaslann, banaltraí poiblí, seirbhísí eaglasta b'fhéidir. Sin an cineál infreastruchtúir le go dtiocfaidh tú faoi do lá, mar a déarfá. Ansin bíonn cumainn i gceist agus bíonn caitheamh aimsire i gceist agus arís teagann daoine le chéile ansin. Agus mar go bhfuil muid ag goil i dtreo pobal measctha ins na Gaeltachtaí ar fad ó thaobh cúrsaí teanga agus mar go bhfuil Gaeilgeoirí na Gaeltachta chomh líofa sa mBéarla tá iarracht bhreise ag teastáil lena dheimhniú gur féidir an Ghaeilge a úsáid mar gur mian le muintir nó lucht labhartha na Gaeilge sa bpobal é sin a dhéanamh agus feictear dom gur b'in é atá i gceist leis an bpleanáil teanga ná go dtuigfeadh an duine aonair go bhfuil tionchar ag a iompar féin mar dhuine aonair ar céard chaoi, cén. cén bheatha, mar a déarfá, nó cén saol a bheas ag an nGaeilge. Ceapann daoine, ah bhuel, sure, nach cuma, ní, fiú má labhraím Béarla, sure, níl sé sin ag déanamh dochar don Ghaeilge, ach tá sé ag ceilt áit poiblí ar an nGaeilge. Agus bhí sé seo, bhí, rinne mé roinnt mhaith machnaimh air seo le linn na géarchéime le gairid, mar, Seo am nár raibh an pobal ag tíocht le chéile agus tá sin agus rinne Máire tagairt den chaoi go dtáinig daoine le chéile ag cuidiú le chéile, go raibh daoine ag freastal ar riachtanaisí a chéile agus bhí sé sin an-mhaith ach ní raibh daoine ag tíocht le chéile. ar bhealach ag tíocht le chéile go haonarach agus bhí ceist teanga ansin, abair lucht na Gaeilge ag labhairt na Gaeilge gan dabht le chéile, an chuid den phobal gur Béarlóirí iad is dóigh ag Béarlóireacht fós ach cur an spás go dhaoine a bheith ag labhairt le chéile i nGaeilge nó i mBéarla. Agus muid ag goil thríd an bpróiseas seo agus muid ag iarraidh an plean teanga a chuir i bhfeidhm anois, airím agus feicim níos soiléire ná riamh gurb é an rud atá le déanamh ná na struchtúir a bheith ann le go bhféadfadh an Ghaeilge a bheith ar fáil go dhaoine nach labhrann Gaeilge go rialta agus le go bhféadfadh daoine tíocht ar an Ghaeilge, fiú mara labhrann siad go minic í, go gcuireann an pobal iad féin in iúl agus i láthair i nGaeilge ach go mbeadh na struchtúirí, tá mé ag cuimhniú anois ar shampla fánach mar shampla cruinnithe poiblí, nuair atá Gaeilge ag daoine, tá Béarla ag daoine. Go minic titeann daoine siar ar an mBéarla mar tuigeann chuile dhuine Béarla, ní thuigeann chuile dhuine i láthair an Ghaeilge ach caithfidh muid a thíocht ar fhoirmlí a chinnteós gur féidir an Ghaeilge a úsáid ansin ach le ach bealach a bheith ann go na daoine nach bhfuil sí chomh paiteanta acub a bheith gníomhach gan an Béarla a úsáid go poiblí. Agus is meon eile atá i gceist leis sin, cur chuige eile atá i gceist leis sin agus beidh tacaíochtaí poiblí ag teastáil lena aghaidh sin freisin. Mar tá suim, go bhfuil muid ag caint ar a bheith ag cumasú pobail ón mbun aníos, ach mara mbeidh na. tacaíochtaí agus na frámaí tacaíochta sin ann ón infreastruchtúr poiblí, beidh sé an-deacair é sin a dhéanamh mar arís tá tú ag brath ar an duine aonair a bheith á iompar ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. Ach dá mbeadh na struchtúirí tacaíochta ansin a dheimhneos go bhfuil an Ghaeilge amuigh sa bpobal gan fuacht gan faitíos sílim go bhfuil tú ag cumasú an phobail mar phobal atá dhátheangach agus atá ag tabhairt tacaíocht dhá n-aitheantas mar dhaoine go bhfuil dhá theanga acub agus a úsáideann an dá theanga sin ach ag tabhairt spás gon teanga b'fhéidir atá faoi bhrú, faoi bhagairt, de bharr a líofa is atá an chuid eile den phobal nó an pobal ar fad sa mBéarla. So mar a dúirt mé ag tús na cainte, machnamh a bhí i gceist leis seo agus sí an machnamh is mó atá le déanamh cén tionchar atá agamsa mar dhuine aonair ar iompar teanga an phobail ar fad agus dá n-eireodh leis an bPlean Teanga daoine a chur ag machnamh ar a gcaidreamh féin leis an nGaeilge agus leis an mBéarla agus cén chaoi a bhfuil an caidreamh sin ag cur nó ag baint ó úsáid na Gaeilge sa bpobal, sílim gur lá maith a bheadh ann mar ní, aithníonn muid agus na suirbhéithe ar fad a déantar,

Anois, glacaim gur féidir le daoine mé a fheiceáil agus agus mé a chloisteáil, níl mé róchinnte. Go raibh míle míle maith agat a Mháire, bhí sé sin thar a bheith spéisiúil agus tagann roinnt bhuel roinnt ceisteannaí chugamsa mar a bhaineann sé leis an bpleanáil teanga ins an ceantar sin agus na nithe praiticiúla atá á dhéanamh. Feicim anseo go bhfuil Gearóid Ó An go bhfeicfidh mé is just díreach duine tar éis just rud a rá déarfaidh mé é fágfaidh mé ceisteannaí go deireadh. Thug tú roinnt mhaith ábhar machnaimh dúinn a Mháire. Go raibh míle maith agat. Ó Gearóid Ó Níl sam an níl mé in ann an t-ainm iomlán a fheiceáil ach Gearóid.